aw ni yankuma bi ta an bɛna tigɛdɛgɛ de dilan nka tigɛdɛgɛ min dilannen don sogo t'a la jɛgɛ t'a la sabula maa dɔw bɛ olu tɛ sogo dun wa u tɛ jɛgɛ fana dun wa ale de ka di ne nimanaw aw bisimila an ka tigɛdɛgɛ na filɛ nin ye jaba dɔɔni forontobani poivron aubergine karɔti den fila tomati den kelen layi ani persil n'a tɔw aw b'o ye ja kan ka taa an bɛ ninnu ta k'u ko k'a jɛ pasi komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka oberizini ye den saba ye an ka oberizini de bɛ komi i n'a fɔ bi an ka sogo u ka fɔ la vitamini caman kolokololen don sogo la a bɛ sɔrɔ oberizini na o la sa bi aubergine de bɛna kɛ i n'a fɔ an ka na sogo wa a bɛ gu dɔ di an ka na ma fana an ma sigi ni gu min ye ne bɛna fɛɛrɛnin min yira aw la nin ye resɛti ne y'a ye tulobilen dɔ de la nka ne y'a bayɛlɛma dɔɔni k'a kɛ anw maliyɛnw yɛrɛ ka tobili bolo ye n b'a dɔn n'aw y'a kɛ ne nimanaw aw tɛ nimisa la wa a b'a to an farikolo bɛ vitamini camanba de sɔrɔ wa a ka ɲi maakɔrɔbaw fana na a b'a dɔn kuma dɔ la ni maakɔrɔbaw kɔrɔla sogo b'u sɛgɛn kosɛbɛ maa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u tɛ sogo yɛrɛ dun abada u kɔrɔbayalen fara u denmisɛnnama kan an ka oberiziniw tigɛlen ɲuman an fɛ an bɛ tulu dɔɔni kɛ pɔli kɔnɔna na ka sɔrɔ ka na an ka oberizini yiranni dabɔ an bɛ oberizini yiran fo a ɲɛ ka bilen i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛna a ye ja la cogoya min na miniti damadɔ dɔrɔn a kan ka se i kana tasuma caya kɔrɔ i kana tasuma dɔgɔya kɔrɔ fana an bɛ kɔgɔ ni puwavuru mugu dɔɔni furufuru a la i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ sɔrɔ k'a yiranni dabɔ sa ne nimanaw kɛ don fɔlɔ min na ne ye nin tobi ne ka kɔkɛ ko n ma ko e ko sogo t'a la k'ale ma da a la n'ale bɛ se ka nin dun dɛ nka nin ye nin minɛ i n'a fɔ dɔɔni tɛgɛrɛ ale de diyara ale da komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a sera o la sa hali aw kana na jɔrɔ k'a fɔ k'a tɛ diya dudenw ye a bɛ diya u ye yɛrɛ de i t'a dɔn k'a fɔ fiyewu ko sogo ma k'a la an bɛ ji dɔɔni kɛ barama wɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ ka na an ka pati k'o la sa n'o ye pati darasidi ye n'o ye an ka tigɛdɛgɛ ye an bɛ tigɛdɛgɛ k'a la i bɛ tigɛdɛgɛ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma ne bɛ ka na min tobi nin ye a bɛ maa naani bɔ an b'a ɲaami ɲaami dɔɔni waasa a ka ɲɔgɔn bila ji la o kɔfɛ an ka jaba tigɛtigɛlen walima susulen an b'o k'a la ani tomati ani lɔgɔti ne ka lɔgɔti in bɛ komi i n'a fɔ kuyɛriba ɲɛ kelen bɔɲɔgɔnko an b'a yiran ɲɔgɔn na sisan dɔɔni komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bari la ne ɲɛkɔrɔla la dɔɔni n bɛna ji fitinin fara a kan waasa u ka se ka yiran kosɛbɛ kɛfɛn minnu farala an ka tigɛdɛgɛ kan olu kolo ka se ka fa komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka tigɛdɛgɛ yiranna fo k'a ɲɛ an b'an ka oberijini fana yirannen k'a la sisan k'a n'o don ɲɔgɔn na miniti duuru bɔɲɔgɔnko ka se miniti fila yɛrɛ ma i kana n'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ an bɛ siran an ka oberijini kana na taa nɔɔni k'a sɔrɔ ji ma k'a la fɔlɔ ani fana i b'a sɛlɛkun mɛlɛku dɔɔni dɔrɔn komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ye tuluni min kɛ aubergine na o tigɛra an ka na sanfɛla la an bɛna ji don sisan ne ka ji in tɛ litiri kelen bɔ a bɛ komi i n'a fɔ 700 ml a tɛ litiri kelen bɔ ten dɛ a bɛ komi i n'a fɔ ji tilancɛ ani dɔɔni na kɔnɔna fɛn fɛn o fɛn b'an bolo an b'o bɛɛ k'a la n'o ye legimu ye kulobilenkan dɔ la o kɔfɛ seliba kalo la ne ye melange epice min yira aw la tantɔ filanan in an b'o kuyɛri fitinin ɲɛ kelen ni tila k'a la i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma ni episi fɛn o fɛn min b'i bolo sa k'a bɛ dumuni ja i bɛ se k'o k'a la o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka sunbala fana kuyɛri fitinin ɲɛ kelen k'a la i bɛ sunbalako in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an b'a n'o don ɲɔgɔn na dɔɔni k'a kɔgɔko jateminɛ ka sɔrɔ ka barama jɛngɛ a da la a ka tobi an tɛ barama bugu a da la dɛ ɲani a bɛ fugufugu ka bɔn n'a sɔrɔla e de ye maa ye ne ka episi melangelen k'e m'a video ye n bɛna liyɛn bila barre d'info kɔnɔna na n'i ye yen tape dɔrɔn i bɛ liyɛn ye an bɛna an ka layi persil ani poivron susu ɲɔgɔn na a susutɔla nin yɔrɔnin na n'a y'i ja i bɛ se ka kɛlɛkɛlɛ den damadɔ fara a kan o k'a ni fariya i n'a fɔ ne y'o kɛ ja kɔfɛla la ni koloni y'an ka na kasatigɛlan nugu dɔrɔn an b'ale bila kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka na an ka dumuni lajɛ i n'a fɔ n bɛna barama dayɛlɛ sisan k'a lajɛ a ko kɛra cogoya di komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a ji jiginna dɔɔni n'a ji jiginna dɔrɔn an b'an ka na kasatigɛlan k'a la n'an ye na kasatigɛlan k'a la an b'a lajɛ n'a sɔrɔla ganmugu de b'an bolo wa walima ni gankɛnɛ de b'an bolo i n'a fɔ bi ta in na ne bɛna gankɛnɛ de k'a la ne ka gan ye gankɛnɛ de ye nka gankɛnɛ min don a ka misɛn fana o la ne ma n yɛrɛ bila k'a fɔ ko n b'a tigɛ walima k'a susu ne y'a kulukutu bila a la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la daa kɔnɔna na cogoya min na an b'a to yen sisan a ka tobi ni gan kɛra ko gan mɔna dɔrɔn an bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ k'a to yen nɔ a tuluni ka bɔ komi n y'a fɔ cogoya min na tulu bɛrɛ ma k'a la an b'a nɛnɛ k'a kɔgɔ ko jate minɛ ka sɔrɔ ka barama da jɛngɛ a da la k'a to yen nɔ a ka tobi ni gan kɛra k'a mɔna dɔrɔn an bɛ sɔrɔ ka tasuma da dɔgɔya kɔrɔ k'a to yen nɔ a tulu ka bɔ kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na gan mɔni an y'a to yen nɔ a ka wusu a wusulen de filɛ nin ye tan dɔ ja m'o yɔrɔ bɛɛ labɔ n delila ka vidiyo caman kɛ tigɛdɛgɛ la n'a sɔrɔla k'aw ma deli k'o vidiyo ye n'ala sɔnna ma n bɛna liyɛn bila barre d'info la waasa a ka hakilina ɲuman sɔrɔ aw bɛna min de tobi nka nin min dilannen filɛ nin ye n'a y'a kɛ a tɛ tigɛ a la tulobilenkan dɔ la an bɛ se k'a fɔ ko healthy ni video in diyara aw ye aw bɛ se k'a partager ka taa aw fɛmaaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ